mma mma nụ ekelekwa m n'ụbọchị nke taa anyị abịala ọzọ na mmemme egwuregwu anyị nke a na-akpọ anyị bụ ndị Igbo unu ma na mgbe ikpeazụ anyị bịara ebe a anyị sụrụ asụsụ nke a kpọrọ ngiri igbo mana taata anyị ga-eme ya n'asụsụ anyị n'ihi na ndị igbo sị na emee ngwa ngwa emee gịnị emeghara ọdachi abụ m nwanne unu nwoke ahụ nke a na-akpọ maazị uche ize ga-alụ i nekwaa anya n'akụkụ m ị ga-afụ otu nwoke mara mma n'ụwa nọrọ nnọọ ka ndị Igbo si anọ nke afa ya bụ maazị Ambrose nwanne ị bịa na obodo Kaduna ihe a na-akpọ ya bụ gịnị onowu hmm. onowu ka eji mara ya Kaduna gburugburu mana ka o sina dị anyị ama egbu unu oge mkpụrụ okwu naabọ ka anyị ji bịa ebe a taa nke izizi bụ na i legharịa anya n'ala Naijiria anyị enwere m emume dị iche iche mana nke chere isi ọnụ ugbu a bụ agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ bụ ihe gbasatara di na nwunye otu e si eme ka di na nwunye wee biri n'udo biriri ofu ụlọ nke ọ bụ site na ije ụka mee ya ọ bụ e mere omenala ma ya bụrụ nnọọ na a gbara akwụkwọ mana anyị achọpụta na a na-ekwu ụgwọ akwụkwọ ofu ndị ya abụ ha ịgba akwụkwọ ha jee bite ego jekwa na bankị ụlọ akụ bite ego ka ha nwere ike ịgba akwụkwọ emechaa na-agbagharịzi onye na-agbagharị ọnwa afọ oge eriri ụlọ ndị azọkwa n'ụlọ eji ebi ego bijuo ebe niile ka e gbuo efi maka na obi gburu efi ọ ga-egbu ịnyịnya maka na ada gburu ịnyịnya nwanne nwoke nwanne nwoke onowu ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ na ihe ahụ ndị a na-eji ebite ego maka agbamakwụkwọ kedụ okwu i nwere ịgwa ha nke dị ka ya bụ na anyị nwegodoro nsogbu o nwere ihe na-enye anyị maka na asụsụ Igbo na-anazi anyị agbamakwụkwọ anyị kpọrọ anyị ma ihe agbamakwụkwọ bụ mana o wutere m wutesie m ike na ị bịa na ọgbakọ dị iche iche ee, eji mara ndị Igbo anyị na-emezi ka anyị were afa ọzọ wee chenjizie ihe a ndị Igbo na-akpọ agbamakwụkwọ ị ga-apụta ebe a na-enwe nzukọ n'ihe gbasara ka agbamakwụkwọ mmadụ gaa ọfụma nke ndị oyibo na-akpọ committee of friends ee asị ka ekpee ekpere mmadụ ekunie ọtọ wee kpọkuo olisa wee na-asị na agba mmadụ a ka a na-agba ka a na-ayọ chineke na ntụzi abịa ka ọ bụ ọfụma wee na-asị agba mmadụ agba mmadụ wee na-asị ọnụ kata m na-eche m sị ọ bụzikwara igbo m ma ka ọ bụ igbo ọzọ mana nke dịka ya bụ na nke dị n'ime ya bụ na o meziri onye ọbụla na-ekwuzi onye chọọ ikpe ekpere ma ọ chọọ ikwu ọ sị agba mmadụ na-ajụ ofu onye na mmadụ na-abụrụ n'ime kedu ihe bụ agba mmadụ ihe ndị Igbo na-akpọ ya bụ agbamakwụkwọ ihe m ma kamgbe ụwa agbamakwụkwọ ihe eji akpọrọ ya agbamakwụkwọ bụ na ọ bụrụ na abịa n'ụlọ ụka ebinye aka n'akwụkwọ kwee ihe dị iche iche nke nwoke tinye aka n'akwụkwọ nke nwaanyị tinye aka n'akwụkwọ nne na nna tinye aka n'akwụkwọ ee onye na-ahaziri ha ọnọdụ ya na nke a na-akpọ sponsor etinye aka n'akwụkwọ so nke ahụ na-akpọ ogige agbamakwụkwọ aghọtara m agba mmadụ aghọtarọ m ee mana abịa na ajụjụ gị na ihe ejikwanụ eme ka nwoke na nwaanyị biri dị nke bụ na ha na-enyere onwe ha aka wee na-akpata ihe ha ya-eri na mmemme ka a na-emekwa eji wee na-asị ọ bụrụ na nwoke chọta nwaanyị na ya ga-ebi nke nwaanyị kwete ha wee jee mezie mmemme kpọọ nne kpọọ nna kpọọ ụmụnne kpọọ ikwu na ibe kpọọ ndị okenye

na onye a nwere ike onye kwere gị si na wedding asị na wedding onye nke a ma na mmanwụ onye nke a na ọ karịrị na ọ wụ itinye ego ebe aka gị ya mana ego anyị na-etinye ihe a agba mbọ fụ na ọ wụ na ịgbasịa akwụkwọ ụnụ makwa na mgbe ahụ ka anyị ebido tie biwezie dịka di na nwunye wee chọbazie ebe ego anyị na-eji eri nri wee na-edozi ahụ wee na-eme ihe dị iche iche mana ọ na-ewute m na mmadụ ya-akwadosịa ya na nwunye ka ha ejide aka ka ha jee gbaa akwụkwọ were na-agazi beyond their pocket ya na-agafezi etu ha si were kwado ị ma na i nwerọ ego wee na-agbagharị na-aga ọtụtụ ebe dị iche iche na-achọ ego ọ bụrụ na emepe ike nke a ka ndị ka ị na-esi ego ebee ka ị na-esi enweta ego maka na ọ bụrụ na ị kwadoberọ agbamakwụkwọ a a na-agba a na-agba na-eme ya mmadụ si ọ wụrịrị iwu na ị ga-eme ya ọ kwanụ mgbe i ji kwadote na nke dịkwanụ mkpa wụ iji fụ na nne na nna nọ ụmụnne nọ ewee kwụọ ụgwọ isi na ị kpọrọ nwaanyị gị naba ịkwadotezie agbamakwụkwọ ka emezie n'ihe dị iche chọọ o nwere nke a na-akpọ morning mass ịga ime n'isi ụtụtụ ekpere ụtụtụ isi ụtụtụ ndị gị na ha wee ụnụ ga onweghị ego a na-atụ mmadụ weta n'ụlọ

mana okenye bụ okenye kwesịrị ịma na ihe na-akọ ọkụ ọkụ ọkụ i were ego ị ga-eji enye nwunye gị nri n'ụlọ ya gba akwụkwọ agbasịa akwụkwọ ga-atazi aja ga-atazi aja mana ihe wepụtara ihe chọpụtara ya bụ nta ịma aka ọ na-enye nsogbu

maka na nwoke adịghị akonye aka ebe aka ya ruo ị ya agba mbọ iwepụ aka aka o- aka enwe n'ofe tupu o mee gịnị ọ ghọrọ na-aka aka mmadụ mmadụ. maka na Naịjirịa nọ n'ime taata o nwere ka ọ si dị. i jee kpọọ nwatakịrị nwaanyị si ya biko nne bịakene ka anyị anyị n'otu na nwunye ọ sị gị na anyị ga-agachi gba akwụkwọ n'eluigwe si ya nwanne enwerọ m ego eji agba akwụkwọ n'eluigwe nke m nwere igba akwụkwọ na gịnị n'elu ụwa ọ karịa gị hapụ

na ha makwa na ọ bụ na a gbasịa akwụkwọ na ọ bụzi ha naabọ ka ọ dị ịgba mbọ fụ na ezinụlọ ha na-agba ọsọ ọfụma Ee, mana ọ na-ewute m na mm, ụmụ ọtụtụ ụmụ nwanyị na-enezi anya na-etinyezi di ha n'ọnwụ Ee, maka na nwoke na-achọkwanụ nwaanyị dị ya mma nwaanyị ọ fụrụ n'anya wee lụba Ee, ndị ndị ụfọdụ na-abụ ọ bụ na ha nweta nwaanyị ee nwaanyị agwa na onye ahụ otu wee dị wee nyezie onye ahụ ihe a na-akpọ condition ee ma ọkwa na otu a ka ọ ya-esi wee dị ọ bụrụ na ọ bụrọ otu a mụnwa ma mụkwa and ụfọdụ ụmụ nwoke ya takwara onwe ha eziokwu gwa nke nwaanyị biko otu a ka aka ra m mmemme nwunye etu ahụ esi buru ya n'obi ọ bụrụ na o kwere Chineke ma na i kwuru eziokwu

nwanne m nwoke ekele m ga-ekenezie gị ike maka na ị tụpụrụ okwu a kwuo ya ka nwa afọ Igbo maka na ihe mere asụsụ Igbo ji atọ ụtọ bụ na o nwere ihe niile mepụtara na ndị Igbo enwere otu a ga-esi enye maka ihe ọbụla enwere ka ga-esi enye nchọtọpụtabeghị afọ eri ahụ mana ka o sina dị

ime ihe ekwesịrị ime o yie ihe ọ ya adị mma ị ghara ije na-etinye aka n'ebe ọ bụ aka ya eruhu maka anyị chọrọ ịnụ nwaanyị anyị chọrọ ịgba akwụkwọ ma ọ chọrọ ịgba mmadụ ka ka ike si ebuzi kịta ma ọ bụrụ ịgba mmadụ agbamakwụkwọ ka a na-abịa biko ndị be anyị meenụ ihe otu e kwesịrị ime ka o wee mee gịnị ka o wee yie ihe maka ndị nna mụrụ anyị kụziri anyị inwe ndidi

ihe na-achọ iji webe a nwanne m nwoke Ambrose gụnwa bụ onowu ama m na na Kaduna amaghị ama Ada- ịma na okwu a onye ọbụla na-ekwu okwu a i were nke ọfụrụ ahụ pụtara apụta nye onye na-anya ee, ọgbatumtum ọ sịrị nye ma nwunye nye ma maka ya ewetakwuru m ya nne ụmụ kasị enyi ya mana ka o si na-adị ọ ego naijiria ntikwu ya na akpa abụrụ ịmara ife kedu ihe kedu ihe ị ga-agwa

um, ndị mmadụ na-ele anya ma anyị nwa bụ ọrụ anyị bụ ọrụ nta akụkọ anyị nwa na onwe anyị lebachara ya anya Ee, wee wee gaa n'ime wee chọpụtasịa ihe butere ịgbanwe ego a anyị wee na-afụ na ọ dị political in nature mana nke bụ eziokwu bụ na ka m si afụ ya ndị ọ bụ ọrụ ha imepụta ego a kesie na steeti dị iche iche na naijiria bụ ndị central bank of nigeria ka a na-akpọ CBN onye Ya na- isi. yes. ee ha nwa na-agbakwanụ mbọ ike ha mana ọ dịghị m ka enweta mmeri ka ha si wee chọọ ya ya bụ na ọ dịburọ much in circulation Okay. Ah, mana ha nwa ma na ọ dịburọ much in circulation wee na-agwa anyị na mgbe anyị eyi nrụgide nke ochie wee ruo ọ bụrụ oge a na-eyi nrụgide

ndị isi nọ na bank na n'ụlọ akụ anyị kedu ihe pụtakwara ihe nke a ha sị na ha enwerọ ego ọfụụ n'ime na ha enwerọ ego ọfụụ na ọ bụrụ mmadụ bịa dee akwụkwọ n'ego ya ekwuo na ọ chọrọ ego a sị ya na ego ezurọ maka na ego ọfụụ adịrọ so na nke ọbụla efu ihe eme gịnị ihe enye ya and um, ọ bụrụ na i mere ya otu ahụ o nwere ndị nwere mkpa dị iche iche ọ bụrụ ị sị ha bịa mgbede ma ọ bụ bịa echi ma ọ bụ bịa izu ụka ọzọ na-abịa abịa nsogbu ya abịa ịmara ka o si dịrị onye a nọ ihe kpatara mụnwa agbakọchaa wee fụ na oge a na-ekwu eruwe ego adịka oge a ruwe ego ama mma ebe a nọ afụbeghị m 200 naira ejiburọ m anya m afụ ya

afụrụ ego afụghị ego a ga na-ejiriri ego na-azụ ahịa na Naịjirịa otu a ka ọ dị ka e si ekwu bie na bekee mbụ n'ọdụ politikal ekwetara m ekweta mana ajọ chọrọ ịyọ ndị mmadụ maka na a bịa n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya onye anyị efe bụ chukwu chukwu gaha na ọ bụ gọọmenti chukwu gaha na ọ bụrụ gịnị gọọmenti etinyela iwu a biko ndị ada ana ego a gbaanụ mbọ nabanụ ego a ndị ọ ya-abụ e nye ha sị ma ha ma nne ya gbaanụ mbọ maka na ha pụtakwa echi na ha nwere ike ịsị na ada anazi nke ochie ahụ nke ị ga-eme ya agba mbọ ka ka maka ị na-anata mụ anata ebe ọ na-apụta na-apụtasị n'ike n'ike ndị niile nwere nke ha nke ochie n'ụlọ biko gbaanụ mbọ oji enyere n'ụlọ akụ maka na ọ ya-ajọkwa njọ na ị nwere ego gbapụta gbọta ya e ruo ọ ghọzi akwụkwọ akwụkwọ nkịtị gbaa mbọ gbasi ike si were eje n'ụlọ akụ

na ọ bụ ọ bụ e nye ego ochie a jụ ọ nkwere ka ọ dị mana ihe anyị ma na kịta na na na nke ochie na na nke ọfụ onye nye gị nke ọfụ nara onye nye gị nke ochie nara ị nara maka gị na onye a bịa nwebe nsogbu ndị uwe ojii uwe ojii bata na ya ị kwụba ụgwọ ebe afọ ihe ata afọ n'ime onye a nwere ike sef sị na na ị nago nke ya ga-eji so na ọ ya-aka mma na ọ bụ were nke e nyere gị nara na mmadụ mee ihe kpatara ego pụta ahịa anyị nara e nye gị ego Ah, ọ bụkwa ha nara ego dị mma Eh, dị mma gụọ ọzọ ọ dọkasịrị adọkasị nke a ya-asị na ihe dị na ya apụtarọ nara ego gị jee ebe ị na-eje ka anyị na-emegodo

nke ị ma o nwere onye ma karịa gị nke m ma o nwere o nwere- o nwere onye ma karịa m ọ gị gbasara ịga agwa ndị okwu gbaanụ mbọ unu na-eme ya ma ọ ihe na-adaba maka na ofu naịjirịa ka anyị nwere onye mụ na ya nọ ebe a taata ekwubugo m ya mbụ afa ya bụ maazị ambrose nwanne afa m na-akụzi mgbịrịgba ebe a mana ka ya akpọwa afa afa m bụ maazị uchenna ijegalụ

R O C Y O N ndị be anyị ndị Igbo be anyị mara na na steshọn na program a ka anyị na-akpọ anyị bụ ndị Igbo ebe anyị na-achọ ịgba mbọ ka ụmụ Igbo be anyị na-amụta asụsụ Igbo maka na asụsụ anyị na-anazi ana anyị na-agba mbọ ka ụmụazị anyị wee mara na ihe a na-akpọ ihe e ji eri nri bụ efere nke e jizi n'aka bụ ngaji ịnọ ana bụ ịnọ ana ịkwụ ọtọ bụ ịkwụ ọtọ abụ na agụ ma ọ bụ asụsụ anyị ka ọ ghara ịbụ na onye a sị kedu afa dọta afa ya bụ john paul john paul abụrọ afa igbo biko ka unu gba mbọ na-agba mbọ na-atụnye uche nye anyị egwu maka anyị agwago unu ebe a na oge adịghị anya anyị ga-emepe ebe a ga na-akụziri ụmụazị igbo just one hour satọde niile one hour ka ha ha- ha na-amụta nke a na-akpọ na bekee the basics agụụ na-agụ m achọrọ m ije ahịa afọ nna m dị ihe a afọ nne m dị ihe a afọ ụlọ akwụkwọ m dị ihe a onye nkụzi anyị pịara m ụtarị mgbere ime ihe a I- mgbe e mere ugboro na ugboro ịtọ a chịkọta ya ọnụ ọ wụrụ nnukwu ihe gbaanụ mbọ ka unu na-amụke dịka kpakpando nke unu bụ